fefu ihe a niile na-eme ndị Igbo kịta na Naịjirịa ee eh? achọọ m ịgwa unu na anyị nwa bụ ndị na-eje ụka ụfọdụ n'ime anyị ndị na-eje ụka so wee bụrụ gịnị nsogbu ndị Igbo nwere i nwere ike ịghọta i nwere ike ị ma aghọta ya mana m ga-akọwalụ gị ihe m mean ka ị wee ghọta ya ọfụma ọfụma na a na-akụtu ụlọ ndị Igbo n'obodo ndị ofe mmanụ na-agba ama ụgha megide ndị Igbo n'ụzọ dị iche iche eziokwu na anyị nwere nsogbu n'ebe ndị ọchịchị nọ ndị ọbụla so na-achị ọchịchị n'obodo a bụ Naijiria bụ ndị Igbo ha so wee bụrụ nsogbu anyị anyị ma nke ahụ anyị makwa na enwegasịrị ebe ndị ọzọ nsogbu ndị Igbo sicha mana ana m achọ ka unu mata na ndị ndị ụfọdụ bụ ndị ụka bụ ndị Igbo so wee bụrụ ezigbo nsogbu eh, ndị Igbo nwere tata a sị na ọ bụrụ na mmiri si n'isi mmiri wee gbarụọ mgbe mmiri ahụ enweghị ike ịdị mma maka gịnị maka na mmiri si n'isi mmiri wee gbarụọ ị mara n'ụlọ ụka ahụ ị nọ na onye bụ onye isi n'ụlọ ụka ahụ na onye isi ala Naijiria na-ege ya ntị apart from that e nwere ụlọ ụka nwunye onye isi ala nọ ebe ahụ wee bụrụkwa wee bụrụ pastọ n'ụlọ ụka ahụ onye bụ onye isi n'ụlọ ụka ahụ nwere ike ịgwakwa nwunye onye isi ala ahụ okwu sị ya na ihe a na-eme ndị Igbo adịrọ mma sị kwụsị ya apart from that ọ bụkwa na onye isi ụlọ ụka ahụ pụtakwa na national tv ma ọ bụ na social media bịa kwuo okwu sị unu emezina ndị a ihe a na-eme ha na ihe a bụ mmegide ama m na ndị ọchịchị ga-ege ya ntị maka na ndị ọchịchị na-ege ya ntị mana ọ ma ekwu ya ọ gịnị mere na ọ ma ekwu ya maka na ọ kpọrọ unu asị e ji okwu Igbo agwa onye ọcha ị chọọ kweta ị chọọ ekwetana adị m ekwu ihe a based on sentiment adị m ekwu ihe a maka na ọ nwere ndị m kpọ asị no ana m ana m agwa unu ihe bụ eziokwu maka na mụ nwa n'onwe m esogokwa m jee ụka n'ụlọ ụka ndị ofe mmanụ jee ya for many years mara ihe a na-eme there ọtụtụ n'ime unu n'ebe ahụ ruchara ogo one position or the other ada enye ya unu maka na unu bụ ndị Igbo ego anyị kwesịrị iji wee fortify anyị onwe anyị ego anyị kwesịrị iji wee wee hazie ihe gbasara security n'agbataobi anyị anyị ewere ya na-awụnye na chọọchị ndị ofe mmanụ chee ka m gwa gị ama m na ị ga ama m na ị na-asị ebe obi gị na-aga na-abụ ebe akwụkwọ nsọ sị do not forsake the assembly of the brethren see let me tell you e nwere two families two families na-ejebu ụka ndị ofe mmanụ these families nọkọta decide ya ka ha fụ ka esi na-emegide ndị Igbo n'ụlọ ụka ahụ ka ha fụ ka esi na-emegide ndị Igbo n'obodo n'obodo Naijiria and ha wee fụ na onye isi ụka ndị ofe mmanụ a nọ na position ịsị ndị a emezina ihe unu na-eme mana o kwurọ ya ha wee sị na ha ga-apụ n'ụlọ ụka ha wee pụọ wee pụọ mana ha apụrọ na Chineke ha pụrụ n'ime chineke amarọ m ka unu si na-aghọta ikpere chineke a akwụkwọ nsọ sị where the spirit of god is there is liberty amarọ m ka unu si na-aghọta ikpere chineke a ọ dị very very simple mana unu na-eme ya ọ dị ka ọ dị too difficult so these two families were ihe ha na-emezi bụ the two families esi be ha they gather in a place every Sunday na service for that day kpelu chukwu were nsogbu ha niile tie n'aka chukwu ha mechaa ya they give offering and they keep offering ahụ ha mechaa ya they give offering and they keep offering ahụ at the end of the year ha were ego offering ahụ were ya jee chọọ ndị ife na-esiri ike were ya jee chọọ ndị widows were ha they are not misusing that money ọ bụrọ ịnụ ịbanye n'ụlọ ụka a rụrụ a rụrụ o bu ibu ọ bụrọ ya bụ ikpere chukwu since ha bido wee mewe ihe a they have been progressing ihe niile ha na-eme na-agalụ ha na-agalụ ha were were and there is testimony ihe m ji na-agwa unu ihe a bụ ama m these people I'm telling you and they give me testimony about this ka m na-agwa gị ihe a na ha emegolu nke this year were ego nye ụmụ nwaanyị ndị isi mkpe

n'ụdị position a na chọọchị a malụ na ekpere unu ada agafe ceiling because unu nọ na the wrong place you are wining and dining with your enemy si n'ebe ahụ pụtawa si n'ebe ahụ pụtawa and ofu ihe m nwere ike ịgwa unu tata bụ na ndị Igbo nwechalụ ụlọ ụka maọbụ ministry ka ị ga-anọ wee weta ndị na-ekwu eziokwu n'ụlọ ụka na ministry today ha pụtakwa ihe a na-asị nke a Pentecostal nke a abụrọ Pentecostal no ya bụrụ ọ bụrụ na unu si ebe ahụ wee pụta tata ndị ofe mmanụ ga-ama na unu adịgo serious ha ga-ama na unu enwego ofu obi because the one reason why you people enweghị ike iji wee nwee ofu obi ekwensu ji ha wee gbuo ndị Igbo gbuo anyị gbogbo o weelụ ndị Igbo scatter ha na different churches bụ chọọchị ndị iro ha were ha tinyechaa na churches bụ chọọchị ndị iro ha unu wee bụrụcha ohu ebe ahụ bụrụ slave mana ọ bụrụ na unu nwere ike isi ebe ahụ pụta eh, ọ ma eme gị ka ị ka gị na Chineke ghara ịdị na mma ihe a ka m chọrọ ka ị ghọta enweghị m ike ịfụ ihe ga-eme amount to sin sị gị jee mee ya is a lie and especially ọ bụrụ na o nwerọ ka chineke si wee kwuo na ọ ga-asị gị nọdụ na chọọchị a o nwerọ ka chineke si wee gwa gị okwu sị gị na ebe a ka ya chọrọ ka ị nọrọ ị nọdụ ebe ahụ nwanne i so na nsogbu ndị igbo nwere si n'ebe ahụ pụta ka ndị a wee marụ na anyị dị serious ọ gwụkwa ka ọ ra m n'ọnụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ị marọkwanụ asụ sụọ ya n'ụkwụ gị ndewo